Hello friends, welcome to this program Igbo Amaka, the spoken Igbo. N'ụbọchị tata, anyị ga-eneba anya n'ihe a na-akpọ nke na ụdị abịdị Igbo. We've done abịdị Igbo before, but today I want us to look at the types, which is n'Igbo anyị kpọọ ya gịnị nke na ụdị abịa na abịdị igbo ekere abịdị igbo ụzọ dị iche iche mana ụzọ doro anya anyị kacha wee mara bụ ụda ume na mgbochi ume mana ekeriri ya ruo ụzọ gịnị ise nke mbụ bụ ụda ume nke anyị na-akpọ n'olu bekee vowel nke abụọ wee bụrụ mgbochi ume nke anyị na-akpọ n'olu bekee consonants nke atọ wee bụrụ myiri ụda ume nke anyị na-akpọ n'olu bekee semivowels anyị wee nwee nke anọ nke bụ ụda ọnụ anyị na-akpọ ya the oral gịnị sounds then we have ụda imi nke anyị na-akpọ the nasal sounds now let's take it one by one o kwesịrị ka anyị malụ ka nke ọbụla si wee dị n'ihe gbasara nke ọbụla mgbe anyị bịara n'abịdị Ụdaume e wee jụọ gị sị gị gịnị bụ ụdaume? Ụdaume bụ mkpụrụ edemede Igbo. Ọ dị ọnụ ọ dị ọnụ ọgụgụ asatọ that means ọ dị eight in numbers. A kere ụdaume Igbo ụzọ abụọ. Nke mbụ bụ ụda arọ na ụda mfe. Anyị wee bịa na mgbochi ume. mgbochi ume bụ the consonant ekere ya ụzọ dị enwere nke a na-akpọ ụda m- mgbochi ume mkpị na mgbochi ume gịnị nge that means the one dị in twos and the one dị one one anyị wee nwee myiri ụda ume nke dị naanị abụọ n'ọnụọgụ anyị wee nwee ụda ọnụ wee nwee ụda ume now i want us to go in details concerning ụda ume abịa na ụda ume okay ọ bụrụ na a sị gị kedu ihe anyị ga-akpọ ya ụda ume ka anyị bidogoro na nkọwa ihe bụ ụda ume ụda ume bụ mkpụrụ edemede abịdị Igbo ndị na-aga were were n'ọnụ na-enweghị mkpachi akpịrị mgbe anyị na-eme gịnị mgbe anyị na-akpọpụta ha ha dị one n'ọnụ ọgụgụ asatọ na abịa na abụ na abịa na ụda ume ahụ ekere ya ụzọ gịnị abụọ nke bụ ụda mfe na ụda gịnị ụda arọ that means the heavy ones and the gịnị the light gịnị ones the light vowels and the heavy gịnị vowels now ụda mfe bụ ndị ahụ ọ na-abụ anyị na-akpọ ya ọ naghị anyịkebe anyị arụ n'ọnụ ọ na-adị light whenever anyị chọrọ ịkpọ ya ọ bụrụ na ọ dị ụda arọ bụ ndị ahụ dịtụ ọ nyịtụrụ alọ mana ọ dịghị alọ ka mgbochi ume si eme gịnị ikuku na-apụ gị n'akpịrị mana ọ bụrụ na ọ na-apụ gị dị ka o si eme gịnị kwe- kwesịrị mana mgbochi ume bụ na mgbe ị na-akpọ ya ị naghị enwe ikuku ọbụla si gị n'akpịrị were eme gịnị were apụ anyị wee bịa n'otu ụda mfe kedu ndị ahụ mepụtara ụda mfe anyị wee nwee a ị ọ na gịnị ụ ndị a niile bụ ihe ọzọ anyị ga-eji wee na-echeta ụda mfe bụ na ewepụ a na ndị ọzọ niile bụ ihe atụpọchara ihe na gịnị n'okpuru ma ọ bụ anyị sị na atụpọrọ ihe na gịnị n'ike mana ọ n'okpuru ka atụpọchara ihe anyị wee bịa n'ụda arụ ndị otu gịnị e abịa na otu e ihe e nwere bụ e i o na gịnị u ndị a bụ otu gịnị ụda arụ anyị wee bịa ihe ọzọ anyị chọkwara ka anyị mata na ụda ume bụ na ụda ume bụ naanị ya na-ebu akara ụda olu mgbe ahụ ị nụrụ asị gị gịnị bụ akara ụda olu akara ụda olu dị akara atọ n'asụsụ Igbo ụda elu ụda ala na ụda nsụda nsụda ọ bụ naanị ụda ume bụ ihe nwere ike ime gịnị ibu ya ya bụ mgbe ọbụla ị nụrụ maka ụda elu ụda ala na ụda nsụda malụ na ọ bụ ụda ume nwere ike ibu akara ndị a ọzọ bụ na ụda ume bụ ya na-eme ka nya nwa nwere ike ime gịnị ibido okwu ọ na-abụ ya nwere ike ibidokarị gịnị okwu ụda ume ga-ebido okwu ma ọ bụkwa myiri gịnị ụda ume ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe gbasara ụda ume ka anyị wee banye na gịnị mgbochi ume nke abụọ bụrụ nọmba 2 wee bụrụ gịnị mgbochi ume nke anyị kpọrọ gịnị consonant e wee sị gịnị bụ mgbochi ume ọ sị na mgbochi ume bụ mkpụrụ edemede abịdịị Igbo ndị ahụ na-enwe mkpachi n'akpịrị mgbe anyị na-eme gịnị mgbe anyị na-akpọpụta ha kedu ihe ha ji enwe mkpachi n'akpịrị n'ihi na ha anaghị ekwe ka ikuku gafee n'akpịrị dịka o si mee gịnị kwesị ha na-enwe mkpachi okwu a na mkpụrụ edemede anyị na-akpọpụta ya ọ gaghị ana-aga gị werewere n'akpịrị dịka o si wee mee gịnị kwesị kedu ndị mkpụrụ edemede ndị ahụ bụ mgbochi ume ha bụ b

ihe a niile bụ mgbochi ume ndị bụ gịnị consonant mgbe ọbụla anyị fụrụ ha ọ dị one n'ọnụ ọgụgụ iri abụọ na gịnị asatọ that means ọ dị gịnị 28 in gịnị numbers mgbe ọbụla anyị nụrụ maka mgbochi ume anyị malụ ekere mgbochi ume ụzọ gịnị abụọ anyị nee anya na mgbochi ume ndị a ị ga-afụ na o nwere ndị dị naanị otu nwee ndị gbara abụọ abụọ ndị a bụ naanị otu dịka be ka a na-akpọ mgbochi ume gịnị nge mana ndị ahụ gbara abụọ dịka chi ka anyị na-akpọ mgbochi ume gịnị mkpị mgbochi ume nge bụ ndị a niile bụ otu otu ka ha dị mana ndị a niile gbara abụọ abụọ bụ mgbochi ume gịnị mkpị mgbochi ume mkpị dị ole n'ebe a gbị ghị gwi kpị kwi nwị nyị na shi ha ncha niile bụ gịnị mgbochi ume mkpị mgbe ọbụla ị nwechi iwepụrụ ndị a niile gbara abụọ ndị ọzọ niile bụ mgbochi ume gịnị nge ya bụ na a sị gị na mgbochi ume sị na mgbochi ume mkpị bụ mgbochi ume ndị ahụ dị gịnị gbara abụọ abụọ they are always in pairs ha dị itoolu na ebe n'ọnụ ọgụgụ ha bụ chi gbị ghị gwi kpị kwi nwị na gịnị nyị ndị a niile bụ mgbochi ume mkpị ndị ọzọ bụrụ mgbochi ume gịnị nge okay nke abụọ wee bụrụ mgbochi ume the consonant mgbe ọbụla anyị nụ maka mgbochi ume kedu ihe bụ mgbochi ume anyị sị na mgbochi ume bụ mkpụrụ edemede ndị ahụ na-anaghị aga were were n'akpịrị mgbe anyị na-eme gịnị mgbe anyị na-akpọpụta ha kedu ihe ha ejighị aga were were n'akpịrị maka na mgbe anyị na-akpọ ha akpọpụta ha anyị na-enwe mkpachi n'akpịrị akpịrị anyị anaghị eghe oghe ka ikuku nwee ike gafee n'akpịrị dịka o si mee gịnị kwesị dịka mgbe anyị na-akpọpụta ụda ume anyị na-enwe ọ na-agafe n'akpịrị mana mgbochi ume ọ na-egbochi anyị dịka aha ya si dị ọ na-abụ oge ọbụla m na-ekwu na oge ụfọdụ okwu Igbo na-eji aka ha akọwa onwe ha dịka o mee gịnị dịka o si kwesị mgbochi ume ya bụ ọ na-agwa gị na ọ na-egbochi gịnị ume ime gịnị ịga dịka o si wee mee gịnị kwesị ya bụ na mgbe ị na-akpọ ha na ị na-enwe mgbochi na gịnị na akpịrị dịka be chi ndị a niile dị ebe a bụ gịnị mgbochi ume ka ha bụ anyị bịa e kere mgbochi ume ụzọ gịnị abụọ mgbochi ume mkpị na mgbochi ume gịnị nge kedu nke bụ mgbochi ume mkpị ndị ahụ gbara abụọ dịka gbee ghee gwi kpee chi kwị shi nyi nwi ndị a niile ole ka ha dị n'ọnụọgụ one otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ na gịnị iteghete ọ bụkwa na anyị akpọghị ya iteghete anyị akpọọ ya gịnị itoolu ya bụ ọ dị ole n'ọnụọgụ nine in numbers ya bụ na mgbe ọbụla a sị gị mgbochi ume ndị ahụ gbara mkpị ị gụọ ndị a ndị gbara nge i wee si na be chi dị fị gị wee dịrịzie wee mee gịnị gaba mana ọ gị mara na ha niile dị ebe a bụ gịnị mgbochi ume mana mgbe a sịzi gị nke gbara mkpị ma na ọ bụ ndị a niile dị abụọ abụọ bụ mgbochi ume mkpị ama m na o kwesịrị ka onye ọbụla na-achọ ihe gbasanụ mgbochi ume na mgbe ọbụla ị bịara ebe a gụọ ya ọ ga-edo gị anya dịka o si wee mee gịnị kwesị ndewo okay. Nke- anyị wee banye na nke atọ bụ myiri ụda ume nke anyị kpọrọ n'olu bekee anyị kpọrọ ya gịnị n'olu bekee anyị kpọrọ ya semi gịnị vowels kedu ndị bụ myiri ụda ume myiri ụda ume bụ mkpụrụ ụda asụsụ ndị yiri ụda ume na-ada ụda ka ụda ume mana ha abụghị gịnị ụda ume ha na-alụkwa ọrụ ụda ume na-alụ mana ha abụghị gịnị ụda ume kedu ndị bụ ya ahụ mị na gịnị nị ọ na-abụ oge ụfọdụ anyị na-anụ ya n'okwu a gwara gị sị gị na abịa na ụda ume na ụda ume na-ebu akara ụda olu nke bụ ụda elu ụda elu ụda ala na ụda nsụda ọ bụ naanị myiri ụdaume nwere ike ibu akara ndị a ọ bụrụ na ụdaume ebughị ya myiri ụdaume ga-ebu ya mana mgbochi ume enweghị ike ime gịnị ibu akara ndị a maka ọ bụ akara ndị a ga-agwa gị ma ị ga-eweli olu elu wee kpọọ okwu ahụ ka ị ga-ewetu olu gị ala wee kpọọ okwu ahụ ka okwu olu gị ọ bụ na ọ gaghị aga elu ọ gaghị aga ala ọ ga-anọ n'akụkụ na ọ bụ ụda ndị a na-agwa anyị ka anyị si ga-edobe olu wee kpọpụta okwu ndị ahụ ya bụ okay anyị wee bịa dịka a na-asị gị iweli olu ọ dịka mmadụ ịsị gị nri nri mgbe ihe ijiri aka gị you cannot carry your neck up because you want the sound to go up mba ị ga-edowe olu gị ọfụma dịka i si akpọpụta okwu nri ikuku ga-afụ na ikuku ị na-eku ga-esi n'elu gbago elu anyị wee nwee ofe ofe ị fụ i kwuo na enwere ume gị gbagoro elu na ume nke na gịnị gbadara anyị nwee oche oche ị fụ na i kubeghị ume elu na mgbe i kwuru o ọ gbagoghị elu ọ gbadaghị ọ nọ na gịnị in between is na ọ da ụda nsụda ọ nọ in- ọ nọ na gịnị n'etiti na agba ọ gbagoghị elu o mee gịnị ọ gbadaghị ya bụ ihe myiri ụda ume na-agwa anyị na ọ na-arụ ọrụ ọ dị ka ọ na-arụ ọrụ ka gịnị ụda ume mana o nwere ụda nke ya mana ọ bụghị gịnị ụda ume anyị nwere ya dịka na mgbe anyị na-akpọ nri ị na- anyị fụ okwu dịka nri anyị nwetara mm na ya anyị nwee mmanụ anyị nwere gịnị mị na ya mị anyị nwee nkụ anyị nwekwara nyiri ụda ume anyị kpọrọ n'ịnị anụ anyị wee nwekwa gịnị mmiri anyị nwekwara nwee mma beauty ọ dị na anụ nwee mma is still there is still there ha ncha niile bụ gịnị nyiri ụda ume ya bụ ọ bụrụ na mgbe anyị chọrọ ịga- ịkanye akara ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-akanye akara ị bịa buru akanya gị akara gị bịa tinyewe ebe a nke a kịta ịfụ na-arụ ọrụ dịka mgbochi ume the second one but the first one na-arụ ọrụ dịka gịnị nyiri ụda ume the first one na-arụ ọrụ dịka gịnị ụda ume mana ndị nke abụọ ha bụ gịnị ha anaghị arụ ọrụ dịka iyiri gịnị ụda ume oke mgbe ọbụla anyị na-ekwu anyị ekwugo na okwu ndị a niile bụ ọmụmaatụ ebe enwere iyiri ụda ume m na gịnị n ya bụ na anyị na-anụ ya anyị ga-aghọta ọ bụzi na mgbe anyị ga-akụzi ihe gbasara ụda olu ka anyị ga-etinye kụzie ka esi edowe olu mgbe ị ga-ama mgbe okwu ị kpọrọ ọ gbagolo elu oche anyị na-anụ ya nke na o o ọ gbagoghị elu ọ gbadara che now che ọ gbadara ala ka ọ gbagoro elu ọ gbadara so na mgbe ọbụla anyị na-akpọ ị ga-ama ka ị ga-esi dowe olu wee mara ebe ị nwere ụda gbagoro elu na ụda mere gịnị gbadara ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe gbasara iyiri ụda ume mgbe ọbụla i kwuru okwu nwere ụda gbagoro elu itinye akara ụda elu mgbe ọbụla itinye nke a bụ akara ụda elu dịka abịa na asị gị kedu okwu anyị ga-eji wee nye ọmụmaatụ okwu ruru elu dị elu ifuru ya elu ebe e nwere elu elu the first one wee gịnị gbagoro gịnị ọ gbagoro elu elu now the second one ị na-anụ ya elu nke a na-eme gịnị ọ gbada o kwesịrị ka mgbe ọbụla ị na-ekwu maka gịnị ị na a na-agwa gị mara ụda na ka o si eme gịnị ka ị ga-esi tinye ya anyị wee nwee nke a na-akpọ ụda ala aka aka ifuru ya anyị nwere the first one ọ gbadara ala aka ọ gbadara ala aka nke a gbadatara gịnị ana nke a wee mee gịnị gbago elu aka aka so mgbe ọbụla abụọ m maka wee nwezie ma ha oke ka esi amata ka ị ga-esi wee tinye ụda mgbe ị chọrọ itinye ịka akara ụda elu ụda elu na-ebido n'ala wee gbago ụda ala na-ebido n'elu wee mee gịnị gbada mgbe ọbụla ị chọrọ itinye akara ụda ala na-ebido n'elu wee gbarata mana ụda elu na-ebido n'ala wee mee gịnị gbago elu ya bụ na a sị gị nke a kịta anyị nwere ụda gịnị aka ụda elu anyị wee mee gịnị ọ ga-esi n'ala wee mee gịnị gbago elu anyị wee nwee ụda ala ọ ga-esi n'elu wee mee gịnị gbarata fụrụ ya? ọ ga-ebend this one will go up this one will come down okay ebe a ka anyị ga-akwụsị ihe gbasara myiri ụda ume ka anyị wee bitụ aka nke anọ bụ gịnị ụda ọnụ okay anyị wee banye na nke anyị kpọrọ gịnị ụda ọnụ the oral gịnị sounds mgbe ọbụla anyị nụrụ maka ụda ọnụ anyị ma na ọ bụ ụda ahụ anyị na-eji ọnụ ikuku na-esi ọ sị na mgbochi ume ndị anyị kpọrọ ụda ọnụ bụ mgbochi ume ndị ọ na-abụ anyị na-akpọpụta ha ikuku esi n'ọnụ ọ bụghị n'akpịrị gị ka ikuku ga-esi ọ bụkwaghị n'imi gị ka ikuku ga-esi pụ n'ọnụ gị ka ikuku ga-esi wee mee gịnị wee na-apụ ọ dị iri abụọ which is gịnị 20 iri abụọ ya bụ mgbe ọbụla ị nụrụ maka ụda ọnụ ọ bụ ndị ahụ anyị na-akpọ iku- a, maka e nwere mgbe ụfọdụ a bịa na WAEC mana question na-ajụ gị kedu ihe anyị ji akpọ ya ụda ọnụ mgbe ahụ ka ị ga-akọwa na ihe e ji akpọ ya ụda ọnụ bụ maka na mgbe anyị na-akpọpụta ha ikuku esighị n'imi ma ọ bụ n'akpịrị were apụ na ọ bụ n'ọnụ ka ikuku ahụ na-eme gịnị si apụ anyị enweghị mkpachi n'akpịrị n'ụdị ma ụdị ọbụla ikuku ahụ na-abụ ọ gata o mee gịnị ọ pụọ dịka bee ị na-anụ ya mgbe i mere anyị afụ na ikuku ahụ ebido ọnụ gị ọ na-apụ chi di fi gbe ị na-aṅa ntị no the sound dey just go it ghi gwi hi je ke kpe kwe le toe si shi ti vi wi yi ị fụrụ ya na ha ncha niile mgbe ị na-akpọ ya ụda gị ahụ niile mee gịnị o si gị n'ọnụ wee mee gịnị na-apụ question a ajụjụ a jụrụ anyị ebe a this number nke a bụ nọmba 4 a bịa na ọ bụrụ na ị na-eje na questions mgbe ụfọdụ ndị WAEC a na-enyekarị anyị na question a sị gị depụta ụda ọnụ ma ọ depụta ụda imi a sị gị depụta mgbochi ume mana nke a bụ nke anyị na-akasị were eme gịnị adakarịsị because na anyị na-agba a bịa na school anyị feel a na-agba mbọ si na a kụziri ụmụaka mgbe ha nọ JS1 ma ọ JS2 mana anyị batazie na senior class anyị eleghara anya ọ dị mkpa na anyị maara ihe bụ ụda ndị ahụ anyị na-akpọ ụda ọnụ anya ka anyị nebanye anya na nke ise nke anyị kpọrọ ụda imi anyị wee na-eneba anya na nke ise bụ ụda imi the nasal sound mgbe ọbụla anyị nụrụ maka ụda imi ndị ahụ bụ ndị ahụ anyị na-akpọpụta mkpụrụ ụda asụsụ ma ọ bụ mkpụrụ edemede abịdị Igbo ndị anyị na-akpọ n'imi na na mgbada gịnị akpịrị mgbe anyị na-akpọ ya a na-enwe akpo ime ya the palate na a- na-agbada na-emetụ gịnị nke azụ ile gị nke azụ ka iji wee mee gịnị ejikọzie ọnụ wee mee ka okwu a bụ mee na na a na-akpọ ụda imi wee nwee ike ka ụda ya wee nwee ike mee gịnị pụta ha wee bụrụ one ka ha dị mi ni ṅị nyi na nwi kedu ebe anyị ga-enweta mi mmiri kedu ebe anyị ga-enweta nị nkụ kedu ebe anyị ga-enweta ṅị aṅụrị kedu ebe anyị ga-enweta nyi nyere kedu ebe anyị ga-enwe nwi nwere ma nwa ebe a niile ka anyị ga-afụ ụda imi mkpụrụ edemede ndị a ya bụ na onye ọbụla ihe gbagwojuru anya gbasalụ nke na ụdị abịdị Igbo ọ ga-abịa ebe a wee ghọta ihe anyị kụziri maka ya ebe a ka anyị ga-akwụsị ọ bụrụ na a sị gị gụọ abịdị Igbo dịka agwara ya si nọ a be chi dị e fụ go gbe ghị gwi hi i ị je ke kpe kwo lo mo nọ ṅị nwi nyi o ọ pụ rụ sụ shi ti u ụ ve we yi ze ebe a ka anyị ga-eme gịnị ka anyị ga-akwụsị ihe gbasara abịdị ndewo